ọ bụrụ na ị wụ onye shi eshi bịa biri na obodo ọzọ mana ị wụ onye na-arụ ọrụ bekee ị dị enwe ohere gị na ezinụlọ gị nọ ni onyonyo a na-eme ga-amasị gị hello ndewo aha m bụ dr rosemary ee eh, anyanwụ a wụ m onye na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ ya bụ pharmacist ebi m na amerịka mụ na di m na ụmụaka m anọ onye mụ na ya nọ ebe a wụ nwa m nke m ji n'aka aha ya bụ aha m bụ Chimamanda Anyanwụ okay n'oge gara aga ụmụnne m abịa m na-arụgbu onwe m ana m arụ ọrụ atọ afọ gara aga ana m arụ ọrụ atọ arụgide m ọrụ a ike wee gwụ m enwerọ m ohere maka ezinụlọ m mụ na ụmụaka m adịghị anọ ama m ihe na-eme na ndụ ha m bịa jụzi onwe m otu a ka ọrụ amerịka dị ana m arụ ọrụ ụbọchị niile ya ruo ụbọchị asaa n'ime ụbọchị asaa ahụ enwee m ezumike m na-agba 120 miles na-eje ọrụ na-abata abata nke kazi njọ bụ na abịara m bịa banye na accident ruru asatọ nke mere ka ndụ m gara ịla n'iyi mana ọ ndị ime n'igwe napụtara m m wee jụzi onwe m etu a ka e si arụ ọrụ wa ọrụ di m na-arụkwa na-akpụ ya pụgharị so di m adị m afụ ya anya m na-akwụ ụgwọ dị egwu iji wee kpọọ ndị babysitter ka ha legidere m ụmụaka m na-adịghị afụ anya nke na-ewutezi m karịzie bụ na mgbe ụfọdụ m paakị moto m n'ụzọ m na-ararụ ụra ihe dị egwu mere ụmụnne m m wee sị ka m bịa kọwatara igbo bụ igbo si etu m si wee gbanara nsogbu a m wee jụọ onwe m kedu ihe m ga-eme wee nwee ezumike otu a ka a ga na-arụ ọrụ amerịka m wee kpebie na ihe ga-agbanwe n'ime ndụ m ihe m meziri ụmụnne m chọwa ihe m ga-eme online wee fụta ihe a na-akpọ ịzụ ahịa n'igwe okwu nke a bụ nke gbanwere ndụ m ọ bụrọkwa na m ma ka e si azụ ya wụ maka na o nwego nke m zụrụ m na mbụ ọ workụrọ mana nke a zi bịa nwezi ihe dị iche n'ihi na afụrụ m ebe ha gosi m na high ticket product bụ ihe a ya bụ nke ị needighị ịzụ ọtụtụ ahịa wee nweta uru n'ime ya a bịa gwazie m na m ga na-ararụ ụra ihe a na-ejikwa aka ya na-arụ ọrụ n'onwe ya nse eh? ya nke a na-akpọ automation nke ịtọ ha gwaziri m bụ na m nene ya anya na ọ bụrụ na m alikerọ ya na ọ bụrọ ihe na-amasị m na a ga-akwụghachikwa m ụgwọ m wee register only with 149 ụmụnne wee nene ya anya enwekwa m adịrọkwa m tech savvy o amarọ m ka e si e, eme ihe technology ndị ahụ emebeghị m business online before m bịazie sị okay nke m mekwuru eme before workụrọ n'ihi na enwe m onye m ga na-ajụ ka ọ na-agbaziri m nke mezi m ji hapụ business ego m tinye na business ahụ ebe 3000 dollars so wee funarị m etu ahụ so mgbe m bịazi nwetazie business nke a ọ bụrụ ihe ka tọgbucha zụrụ onwe nwezie one on one mentor nwee one on one coach na-agbaziri m ụmụnne m kemgbe a nweziri m ohere m na ụmụaka m kwa jonathan m na-eme m na-akụziri nwa m anya na-etiwe ọtọ sị mọmị na ya laikiziri ka m ji na-enwezi ohere mụ na ya anọkọ na o chekwa na mbido biznes a na ọ ma enyezi m ohere ka mụ na ya na-anọ ụmụnne m na-arụzi ofu ọrụ kemgbe ahapụla m ọrụ ọrụ atọ m na-arụ sị ka mbụ ahapụla m ya na-arụzi ofu ọrụ naanị efuga even ofu a m na-arụ per diem ọ ihe biznes a na-eme mmadụ ụmụnne m ọ wụ ma ị na-achọ ebe ị ga-aga wee ihe ị ga-eme nke ị ga-eme invest enwekwara investment money n'ime o mhm. ọ dịka ebe ndị biznes ọbụla ị na-eme a ga-enwe ego ị ga-eme na invest ụmụnne m ndị igbo anyị ndị naijiria ndị immigrants anyị na-abatazi na biznes na-eme ihe a hụ n'anya ịma dịka ihe ahụ adị ọ bụrọ ihe ọbụla ka ha ga-achọ ka m kpọọ aha otherwise ha amakwa eme ya approve mana ihe a na-agwa gị bụ eziokwu ụmụnne ụmụnne m a m asị unu bata na biznes a bịa zụrụ franchise a gbanwee ndụ unu na e, e, e, ihe a kpa n'aka adị eji enyo ele ya ihe a kpa n'aka adị eji enyo ele ya ụmụnne m bịanụ na biznes uru dị ya na i mee invest once ọ ga na-akwụgide gị ụgwọ till ị nwụọ nke kacha ụtọ bụ m ji wee like ya biznes a bụ na o nwere nke a na-akwụ a na-akpọ residual income ya ga na-akwụzi gị nke ahụ ọnwa niile wee ruo mgbe onye ahụ nwụrụ ụmụnne m na-achọkwa onye dị serious sị na ọ chọrọ ime biznes ọ bụrọ onye ga-abata system o chee na system because na system na-work asịzi na ị ga na-ararụ ụra mba ị ga-etinye uchu mee invest ego ị ga-afụ uru dị na ya na ọ bụrụ ma ị wụ onye na-achọ inwezi ohere gị na ezinụlọ gị nọ ị ma na-arụ ma rụgbuo onwe gị ka ị gharakwa na-abanye na ndọgasị ahụ e nwee parent teacher meeting ị ma anọ ebe ahụ a kpọọ ihe ọbụla ị ma anọ ebe ahụ birthdays ụmụaka gị otu a ka ọ dị m otu afọ gara aga mana lezienụ m kịta onye nwe m agbagola ndụ m emego m ehe na five figure ihe anụwa ka m na-eritezi five figure ụgwọ m na-eritezi ugbu a na ihe a bụzi five figures achọghịzi m ịkpọ aha ego maka ndị ndị a na-ele n'anya ndị na-elere ihe a ama flag ya ma ị ghọtago mana ọ zi ya ka m na-emekizi na this biznes ụmụnne m uru dị asị m unu bata bịa zụrụ franchise a etu e si akụziri gị aga m anọ ebe a gbaziere gị olu na ọnwa onye nke unu na-ekwu okwu ọ bụrọzi eh, eh, amansi eh, ụfọdụ na-asị cheki na ekpe arụ ọ wụ eziokwu ihe a ọ wụ eziokwu ụmụnne m tinye aka na learn more button kwụọ 149 gị m ga-enwe strategic call with you wee kụziere gị ka a ga-esi wee zụọ ahịa wee zụta ọfụma